moni ndine jaki nde nkhani yathu yalero ikutitengera pa nyanja mu atlantic ocean pa coast ya ku nigeria ndiye iyi ndi yofunika chakumwa tagwirani chakumwa tenticheze Ne- nkhani yake ineyi sindinkayidziwa miyezi ingapo yapitayo anachita kundiuza ndi ibrahim suwedi kuti pali nkhani nde ndinayiona koma ndayesa nayipange nthawi yonseyi koma ndayiona panopo ndayimvetsetsa mmene inayendera eti nde mukuziwa kuti ku nigeria ali ndi oil wambiri eti nde munyanja ali ndi malo angapo amene amapopa chani oil muli dzimatanka zichani nde kumapita maboti ena amatcha kuti ma tugboat kukathandizira dzimatanka zimene zikutani zimene zikupopa mafuta zija kapena kukazichita service ntchito zosiyanasiyana nde pa 26 May 2013 tugboat ina yoti amaitcha kuti Jascon 4 inanyamuka imakachita service tanker pamene pajapa koma mafunde sanali bwino tsiku limenelo amabwera kubweranso koma mwamphamvu nde kunangopeza kuti panadzangobwera mafunde ena amphamvu kwambiri nkuzamenya tugboat ija tugboat ija nkupeza kuti yatani yatembenuzika nkulowa munyanja muja ndikuyamba kumira muli anthu momwemo munali anthu 12 amene amagwira ntchito nthawi imeneyoyo mpakana tugboat ija inamira mpaka kufika pansi pa chani pansi pa nyanja nde anadziwa msangamsanga ama rescue team kunena kuti pamira tugboat anatumiza maboti ena ndi madivers ena kuti atani apite akathandize aka koma fight weather sinali bwino kwambiri panadusa mpakana 3 days before kuyichita locate nde anapeza kuti alowa madivers ena chifukwa mwambo wake umakhala unena kuti ngati pamira shipi yonena kuti anzanu amagwira ntchito madivers ena akuyenera apite akachosemo matani matupi a anthu aja awapitise kwawo chifukwa amawauza kuti nanunso mukadzakhala inu mudzafuna mukhoza kufuna kunena kuti atenge thupi lanu alipitise kwawo ndi ntchito yoopsa koma amayenera kupangabe nde madivers anatani analowa pansi ntchito yomwe anapitira pansipo kunali kukasakasaka mitembo nanga si patha 3 days panalibe chikhulupiriro choti pangakhale munthu wina aliyense pansipo tugboat ija inachita kufika inali pansi penipeni pa nyanja inachita landi pansi 30 meters below the ocean nde atalowa anayipeza atalowamo mkati mwa tugboat muja anayamba kuyang'anayang'ana vuto lomwe anali nalonso kwambiri ndi mdima ati pansi pa nyanja pamakhala mdima kwambiri kuti muli mmadzi koma simukuona china chilichonse nde anali atavala matochi chani basi umangoyang'anayang'ana kuti alowa rumu iyi achuluka alowa room iyi mu boti muja kuyang'anayang'ana ngati atapezepo matupi anapeza kuti iye anapeza thupi loyamba lachiwiri mpaka matupi folo kenako anazalowa room ina anaona amene amayang'anayo diver amene anaona dzanja ndi anati "Ii, ndapeza thupi lina ndi anapanga richi chonchi kuti atani agwire thupi lija alikoke kuti alitulutse anangodabwa munthu thupi lija lamutani lamugwira iyeyo iwo aja ndikufuwula kuti eyi ali moyo chimene chinali chinthu chodabwitsa kwambiri kuti ali moyo kuyang'anisisa kumuunika kupeza kuti pali munthu ali moyo munthu wake ndi zibambo uyu dzina lake ndi harrison okene harrison okene anali bambo ochoka ku nigeria mchaka chimenechocho cha 2013 anali ndi zaka 29 harrison amagwira ntchito mu tugboat mo ngati chef anali ophika so kuti station yake sinali mokhamo ayi amagwira ntchito malo osiyanasiyana ankagwira ntchito mu kampani ya ankolo ake ngati chef koma chifukwa chonena kuti amanenereredwa kuti amadziwa kuphika kwambiri amamutani amamuchita recommend malo osiyanasiyana amachita kumuyitanitsa kuti iye abwere azaphike kuno abwere azaphike kuno nde ati mchikhalidwe chake anali okonda kupemphera kwambiri chifukwa cha mmene amayi ake anamphunzitsira nde amati tsiku lililonse ati kawiri Pomamawa kukacha ndi madzulo pokagona amatani? Amapemphera. Ati olo mmene ankakafunsira ntchito imeneyoyo ankolo ake anamuuza kuti sindingakulembe ntchito ndiwe m'bale wanga. Simfuna kulemba ntchito anthu a pachibale zimabweretsa udani. Koma iyeyo chifukwa choti ankafunisitsa ntchito, ankolo ake aja atachokapo anapitanso nkukangopereka chani? Kukapereka CV yake. ndi application form amene analandira osamadziwa kuti iye ndi wachibale koma chifukwa ija anayikonda kwambiri cv yake iye atati popereka anapempherera cv ija kuti ambuye mundidalitse ndi ntchitoyi anthu aja anapeza kuti amtenga ampasa ntchito ankolo ake pomazabwera kuzapeza kuti walembedwa ntchito ndi iyeyo kudabwa kuti chimene mwamulembera ndi- sindimafuna m'bale wanga ndi chani anthu aja ati anayankha kunena kuti "Ih, popeza aliyense akunkonda iyeyo kwambiri koma makampani achita kumuyitanisa kuti tikufuna harrison Umaphika bwino kwambiri. Basi ankolo ake aja analibe choice nkutani kuvomera kumusiya kuti azikatani azikagwira ntchito. Nde akuti panali ntchito zina zogwira pa ground zophika koma zokagwira ntchito mmaboti pa nyanja choncho ati nzomwe zimalipira ndalama zabwino kwambiri. Nde khobidi ndi khobidi anthu amasankha chani? Amasankha ntchito zomwe zikupereka ndalama yambiriyo. Nkona ankapezeka kuti akumakagwira ntchito mmaboti kaya ee mmaboti oti akuchita service ma tanker apo ngati mu Atlantic Ocean chani amati apita akakhalako kaya mwezi kaya miyezi iwiri basi akakhala chef wa mmenemomo kenako abwereranso pa mtunda mpaka amuitananso malo ena choncho nde tsiku limenelolo anatani anapitanso ku ntchito mwachizolowezi atati adzuka mamawa anapemphera amati ndizikaphika Nde ananyamuka kaye kupita ku toilet? Atapita ku toilet anangomva kunena kuti ii kukubwera mafunde wina anafuula kuti mafunde ake oopsa kwambiri kenakodi kunabwera chi wave chinamenya boat ija iye uja ati ankaona ngati zachizolowezi chifukwa choti munthu amene anafuula kuti kubwera mafundeyo linali khalidwe lake nthawi zonse amakhalira kufuula kuti kubwera mafunde nde anangodabwa kuti ulendo uno boti ija inakhala kuti yatani iye anali mtoilet inangotembenuzika ndimene inatembenuzika toilet ija inamumenya pamutu nde inakhala ngati yamuvulaza pamutupa koma anangodabwa akulowa mkati mwa nyanja nde anayesera kutuluka kumasambira kuti atani apite komwe kuli anthu enawo nde anakumanadi ndi anthu ena atatu koma madzi amalowa msanga kwambiri nde amalimbana nkudutsa madzi aja uko akuthamanga ati amakayang'ana exit amafuna kuti atsegule chi exit atani atuluke asambire apite pamwamba koma chifukwa chonena kuti boti limamira msanga komanso madzi amalowa ndi mphamvu kwambiri exit ija simatseguka anthu aja kumalimbana kuti atsegule exit simatheka nde iye akuti anangopanga decide kuti ya odi nditembenuke ndikayang'ane mbali inayi ngati pali pomwe ndingatembenukire ndi atatembenuka kuti akupita mbali inayi madzi anangomukankha kumu ponyera mal malo ena anamuponyera rumu ina anakapeza kuti wakatulukira ku toilet ya mbali inaso ku toilet kuja anapeza kuti konse kumadzadza madzi koma pamene anali iyeyopo panali kamalo kena kake kunena kuti panali ngati pocket ya mpweya ponena kuti madzi aja samatani samadutsa amangofika level ina yake panali poti akayimika mutu chonchi amatha kupuma kwina konseko kumadzadza malo ma, kwina konseko kumadzadza madzi koma apo pokha sipamatani sipamalowa madzi Ndiye iye anatani? Anakangamira kukhala pamene paja. Anayeseranso kuti atuluke, kuwopa kuti anzanga onse andithawa, atuluka, ine ndipeza kuti ndatsakamira mommuno. Amati akati anyamuke apite, madzi amam'beza, madzi amam'kankha, amakanika kupita patali. Kenako m'pamene mdima unatani? Unabwera. Amamva anza, anthu ena akufuula, eti amamva maphokoso, ndiye amati anthu aja akutani? Akupita, anthu aja akupita. Ulendo wina anayesera kuti amati ati akati atuluke asambire, amatha mpweya umamuthera ndi amabwereranso pamene pa- pa- pakona pamene panali mpweya paja anyamukanso kuti akayesere kuti atuluke akabanika kumene kuja abwereranso pakona pompaja nde poopa kuti chifukwa cha mdima unali mmenemo kuti i ndikangoluza kamalo akaka anagwiragwira pansi anapeza nsalu ina yake kuti anaying'ambang'ambang'amba ndikupanga chingwe nkumangirira pamene analipo nkudzimangirira iyeyo kuti akamanyamuka akamapita uko akakabanika adzitha kubwereranso chingwe chija chizimulondolera pamene anali pamene pali mpweya paja kenako anasiya kuamva mawu anthu onse aja ndi atasiya kuamva mawu aja anapanga conclude kuti anzanga atani athawa ine ndatsalamo ndekha. Koma anadziwa kunena kuti yafika pansi anachita kuimva itafika pansi itatera boti ija pansi pa nyanja ndiye amasowa kuti apanga bwanji ati kenako atatopa ndi kuyesera kuti atuluke anayamba kupemphera kupemphera nkumati ambuye ineyo Ntchitoyi ine ndinachita kupempherera, simunangondibweretsa panopoyi. Mundipangire njira nditani? Ndipulumuke. Ati ndiye anapemphera pamene paja kenako nkutopanso nkupemphera kenako kuyamba kupembedza. Ati anapembedza izizi ndi zoti ankanena yekha. Iyi ndi account ya iyeyo. Anapembedzera ndikutopanso kupembedzera kenako basi umangogwiragwira pamene paja kenako anapeza chikwama. Kulowetsa dzanja m'chikwama muja anapeza botolo la kokakola, kulowetsanso dzanja m'chikwama muja anapeza chitini cha nsomba, basi anadya nsomba ija, kumwa kokakola uja. Atagwiragwiranso, atazungulirazungulira anapeza matochi awiri, anatenga matochi aja. Ndiye amati akakhalakhala amabwereranso pamalo pompaja. Akuti anatopa ndi mdima ndi chani kenako kuyamba kuganiza kuti ah, ine ndiferadi panopo. Amati akayamba kuganiza zoopsa amayamba kupemphera, kenako nsomba zinayamba kubwera kuyamba kumazamuluma pamene paja kumamudya koma anangotani anangokhalabe kumapempherabe kumapitiriza zomwe amatani amapanga nanga akanatani vuto lina linali loti anayamba kupuma mpweya woyipa nanga si anali malo ochepa kwambiri amene anayika mutu wakewo anakhala pena pake kwina konseko anali m'madzi pamene panali mpweya koma mpweyawo unali wokutha amati akamapuma muja madzadzano carbon dioxide madzadzano gasi, hiliyamu, metheni gasi, zonena kuti zinayambano kumadzadzana mthupi mwake. Thupi lakenso akuti linayambano kutupa chifukwa choti iye samadziwa kuti wakhala nthawi yaitali bwanji m'madzimu. Atatopa basi kupemphera kupembedzera anangodabwa chani anamva ka sound ii ichi ka sound ka chani kenako kuyamba kuyang'ana yang'ana kukasuzumira kuti akuona akumva chani anaona light patali chonchi kenako ati anayamba kumalondola kuli light ko nkudabwa kuona kuti pakukhala ngati pabwera diver, diver uja akunena kuti ndapeza thupi lina, iye uja nkutani, nkukwezako dzanja lakeli chonchi, nkuthucho nkumugwira dzanja, munthu uja mpamene amatutumuka kuti ii ali moyo, nthawi yomweyo anthu ii tapeza wamoyo tapeza wamoyo basi kumtani, kumugwira, kumutani, kumuthandiza anamutulutsamo, koyamba anampatsa kaye madzi kuti umwe kaye madzi usanatuluke kuti abwezeretse mphamvu, mpamene amamuuza kuti wakhala 3 days. pansi pa nyanjapa. Iye samadziwa nkomwe, nanga si anangokhala mu mdima, samawona nthawi olo masiku kuti akudutsa. Anamutulutsa mmene muja nkukamuika mu chamber ina yake. Sanampititse straight kunyumba, anamuika kaye mu chamber for 3 days chifukwa choti anamwa kwambiri madzi a mchere komanso ma gases onse amene anatani anapuma aja. Kunena kuti zonsezo zitani zichoke kaye akhale bwino bwino, akangofikira kungomtulutsa kuti adzipita akanatha kukafa chifukwa cha zonse zomwe zamulowa mthupi. Basi atachoka pamenepo. ananyamuka kupita kwawo anamulandira ati akazi ake akungogudubuka akungothokoza akulira ambuye zikomo munthu uja mwamutani mwamupulumutsa mpamene amakamva kunena kuti anzako onse atani anthu onse amwalira wapulumuka ndi iweyo iye nkumadabwa kuti koma zoona zinali zoopsa kwambiri inali nkhani yotchuka kwambiri mu 2013 anapeza kuti watuluka anachoka pamenepaja kukhala bwinobwino ati atapita ku nyumba amakanika kugona usiku amati ati akati agone amangomva ngati akumira olo ali pa bedi paja amangomva thupi lonse ngati yese akumira pena amafika poyamba kuthawa kumene nyumba hey, hey, hey. angugwire mkazi wake kuthawa mpaka anamtenga nkupita naye ku counseling kunena kuti zoopsa izi ziti mpaka anapeza kuti anatani anasintha nkukhala bwinobwino kukhala ngati udulu wathana nazo koma after pamenepo anali mgalimoto ndi nzake anachita ngozi mgalimoto yakugwera m'madzi Iye anapeza kuti anatuluka mmadzi muja nkusambira nkukamupulumutsanso nzake uja nkutuluka. After pamenepopo anapanga decide kuti ineyo madzi sindidzawaopanso. Adapita kukaphunzira kusanduka diver onena kuti azipulumutsa anthu ena moti kufikira panopo ntchito yake iyeyi ndi diver Komanso iye amanena kuti anampulumusa ndi Ambuye. Ngakhale anthu ena amadana ndi narrative imeneyo, amati ah iweyo ukamati Ambuye anakupulumusa ndiye kuti nanga anthu ena anafawo. Koma imeneyi ndi nkhani ya iyeyo ndi experience yake. Nde nangoti tipangireko share nkhani ya Harrison Okene, munthu yekhayo amene anakhala pansi pa nyanja masiku atatu ndikupulumuka. Zikomo kwambiri.